ulamuliro wa mcp chifukwa cha nkhanza zimene akhala akuchitira amalawi kuchokera 2019 ndakhala ndikuzuzula mabungwe amene adauka nkuyamba kubweretsa zisokonezo mdziko lino ndikuyamba kusogolera ku uh, kuwukira a professor arthur peter mutharika kuchokera 2020 ndakhala ndikuzuzula pa mbalambanda kuyima pa mbalambanda osabisa nkhope yanga osabisala kuwazuzula a lazarus chakwera ndi usogoleri wawo, chifukwa cha nkhanza zimene amachita, chifukwa cha katangale amene amasaukisa Malawi, chifukwa cha maulendo amene akangochita ah, mozizimukira ulendo kumapita maiko akunja pomwe Amalawi akuvutika. Amalawi munyengo iyi pamene ndidayima nkumazuzula mcp amalawi moyo wanga udali pa chiopsezo ndipo ndakumana ndi nkhondo zochuluka ndipo ndapepusidwa ndatukwanidwa koma ndimafuna ndikuwuzeni amalawi munthu ukazayima pa chilungamo sumachita mantha munthu ukazayima pa chilungamo umalolera kuti chondigwera chindigwere koma ndiyime pa chilungamo ndiyamikire kwa ndithu kuti chimene ine ndimafuna ndimakhumba ndi kusintha kwa ulamuliro ndiyamike kuti zatheka amalawi mudamvera amalawi munachigwira ndipo munachigwirisa ntchito amalawi ndafuna ndikuthokozeni ndithu kuchokera nsanje to chitipa tinene moona mtima mu ulamuliro wa mcp umene amasogozedwa ndi achakwera amalawi tinali pa mavuto zinthu sizinali bwino mdziko lathu kudula kwa zinthu ah, kudula kwa chakudya kusowa kwa forex kusowa kwa mafuta kukula kwa katangale ndati ndiyamikire kwa ndithu amalawi ine ndakhala ndikuyankhula kuti ine sindizayamikira munthu chifukwa wamwalira ine ndizayamikira munthu adakali ndi moyo ndiwayamikire ndithu alaji mchacha a charles mchacha amene ali alaji alaji ayimanani mu nkhondo onabobede ayima nane mu nkhondo mayi gladys kanda ayima nane mu nkhondo nkhondo imene idali yovutisisa imene amalawi ndimakwanisa kukagona even ngakhale kutchire idali nthawi yobvutisisa kwambiri amalawi imene apolisi amene amazitcha kuti ndi apolisi koma ndimazindikira kuti zinthu izi andizigawenga amene akhala kubwera kuzandisowetsa mtendere kokwana ka 7 pakhomo pathu lero ndafuna ndikuyankhuleni amalawi kuti ntchito imene imene ndimagwira yafika kumapeto chimene ndikafuna chidachitika chimene ndikafuna ndikuti mcp ifune isafune ituluke mboma chifukwa cha nkhanza chifukwa cha kusamvera chifukwa cha kusaona mavuto amalawi amene amakumana nawo For example, mcp imasunga chakudya amalawi akugona ni njala mcp vuto loyambirira la munthu ni njala mukazathana ndi vuto la njala zinazo nzosavuta uthengawu mumvenso inu amene mukulamula pano munthu choyambirira ndi chakudya Choyambirira pa moyo wa munthu ndi chakudya, chachiwiri chovala, chachitatu munthu akhale ndi pogona pabwino. Moyo wa munthu mwaukwanisa. Lero ndafuna ndikuyankhuleni a Malawi kuti ntchito imene ndimagwira tinapambana. A Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene akulamulira dziko ili. Amalawi ndafuna ndikuyankhuleni ndikuopa mapropaganda pano sindimabwera kumayankhula amene ndimayankhulira masiku apitawa masiku apitawa ndimakwanisa kuyankhula mamawa masana madzulo mwinanso kupitilira apo pano ndafuna ndikuyankhuleni amalawi kuti ndiziyankhula mwa apo ndi apo sindimapanga sindimawirikiza mene ndimachitira zindikirani amalawi munthu ine ndi mtumiki wa mulungu ndili ndi che- ndili ndi machechi amene ndimayang'anira ndiye mukandiona kusowa nthawi yayitali mukandiona ndidakali chete amalawi ndafuna muziwe kuti ndilipo ndiziyankhula pokhapokha ndikaona kuti apa pakufunika kuti tiyankhule ndizibwera kudzayankhulapo ndizibwera ndithu ndabwera kuzakuyankhulani amalawi chifukwa alipo anthu ena amakhulupirira kuyankhula mapropaganda ntchito imene ine ndimafuna idatheka chimene ndimafuna nchokuti a profesa arthur peter mutharika abwerere mboma a mcp atuluke mboma ntchito imene ndikagwira ndi imeneyo ndipo ntchitoyo inali yokumemezani inu a Malawi mamawa, masana, madzulo. Ntchitoyo idatheka. Ntchitoyo tidapambana. Ndafuna ndikuyankhuleni a Malawi kuti kuyankhula kwanga padakali pano sindimabwera mowirikiza mmene ndimabwerera. Ambuye akudalitseni ndimakukondani mulungu akukumbukireni ndine mtumiki wanu mwa ambuye bishop w kachenje amene mungafune phone number yanga ndi 088 12 3863 9 amene mukufuna ya whatsapp